aa kalata kuchoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene muli bwanji tsiku la lero ndikukhulupirira kuti zanu zonse zikuyenda bwino kumeneko kodi mmakumbukira inu kuti kalekale ndimakonda kwambiri ndakatulo Ndakatulo ndimazikonda kwambiri chifukwa ndikafuna kuchikhoma chiliro, m'malo mong'amba kukamwa kulira amayoo! ndimalira kudzera mu ndakatulo. Yaleroyi kalata ilunjikanso momwemo achimwene, chifukwa ndili nacho chiliro. Kutereko mwina mukaliona pepala ndalembera kalatayi muonapo madontho a misozi yanga achimwene. Ndikudziwa mudzifuna kudziwa kuti kodi chachitikanso ndi chiyani, nanga a Khwezi Buses ali kuti? awa akumvawa akhwezi buses achimwene panopa kwathu kuno ngati pali zinthu zingapo zabwino zimene zatsala chimodzi mwa zimenezo ndi basi ya khwezi basi imayenda bwino kwambiri ndipotu ndiye inaphweketsa zinthu kwambiri amwene makono mtunda wa blantyre lilongwe mzuzu komanso mangochi ndi mmene zinthu kwathu kuno zikuyendera basitu umangofunika kukwera basi osatinso basi iliyonse koma ya khwezi basi lero ndadzuka ndithu achimwene komabe munthu ozunguzika ndangodzuka ndikuimba nyimbo ijayo ya mmbulu wanding'amba nthiti wanding'ambanso manja wanding'ambira zovala ndatsala wa umphawi ndipo nyimbo imene ija Kuti ndimvetsetse bwinobwino achimwene, zinanditengera nthawi kwabasi. Paja ndinkalimbikira kumanena kuti bulu wanding'amba nthiti. Ndiye ndinkalimbana ndi Namagetsi kuti koma inu, mmene bulu amakhalira wofatsa muja, anamung'amba bwanji nthiti munthu mpakana kumung'ambira zovala? Pang'ono ndi pang'ono ndi pamene ndimadzazindikira kuti iyayi, nkhani si za bulu ayi, nkhani ndi za mmbulu. Kusamvetsetsa amwene. Komabe, chimene ndimafuna kunena ndi choti, Ine kungodzuka lero mmawa, nyimbo imeneyi ndiye sikundichoka pakamwa ayi, yandikakamira koopsa. Ndikayang'ana mumtanga wa ufa, ndikumangoimba mokweza, Wanding'ambira zovala, ndatsala waumphawi. Ndikulemba kalatayi achimwene, ndili pakhonde pa mmwenye wathu uja, Abudu. Iwe ukumudziwa pamasitolo pa Bawi pa Abudu, paja Bawi ali muwiritu. Pali bawi pa nkhumba komanso bawi pa masitolo pa abudula. Ndi momwetu ndili. Mmwenye wathu lero sanatitsegulire. Akungoti hey bambo, khalani kaye panjapo dikilani! Ndikudziwa zolinga zake. Wagundika kukweza mitengo ya katundu yense. Akufuna kutichita chiwemba amwene. Ndikuchita kumuona abudu akusintha mitengo cholembera chake mmanja. Aaa, sopo uja. Iii, koma amwene, wamukwezatu osati sewero aa iyayi iyayi amwene abudu aa mwati shuga wamufikitsa pa bwanji iyayi amwene iyayi timafuta tophikira totombola tokhato mukanatisiya kaye amwene musakweze nanga ubwantasafe tipanga bwanji watiumira mtima abudu ngati ogwirira nkhwango chambuyo mbulu wanding'amba nthiti wanding'ambanso manja mukamaliza kukweza zinthuzo mutiuza abudu eti ndikubwerera kaye mbuyo mutu wanga sukugwira achimwene ndikulingalira kuti koma moyo uwu ndiye tikhala bwanji ino kutauniko akamafuna kugwetsa mphamvu ya ndalama yathu akumatchula vizungu vawo zimenezo anthu akumudzi kuno tikulephera kumvetsetsa kuti uda akuti chani kwenikweni chinambalala achimwene ndikubwerera ku nyumba basi ndalephera kugula mu golosale ya abudu wagundika kusintha mitengo ndiye ndikudutsa pa malo omwetsera mafuta achimwene koma nkhope ndaziona pamenepo zozyolikatu manja ali m'khosi achimwene anthu achitidwa chipongwe nawonso mafuta kungoti mtengo ga koma ife akwa malembo tidziyendanso ndakaika achimwene ngati ife a kwa ngwerero sunuzi tiyendenso amwene tikuchita kuchita mantha kuti timukupe wa minibus pakadali pano sitikufuna kumva malodza amene atilankhule tsopano mbulu wanding'amba nthiti wanding'ambanso manja wanding'ambira zovala ndatsala waumphawi amandiuza apapa pa magetsi kuti eyi obwande magetsi nsotu akwera tingoti chilichonse chakwera moyo kulimba amwene akamatero na magetsi ine m'malo mwa chikhoma chiliro nkhani yake kumakhala yomwe ija achimwene mbulu wanding'amba nthiti wanding'ambanso manja wanding'ambira zovala ndatsala waumphawi akufotokoza olemekezeka kuti ayi taterotu tangochigwetsa chinthuchi pofuna kuti zina ndi zina eh, tikonze bwinobwino ndiye timadzifunsa kuti kodi zina ndi zina tikonze bwinobwino zina zake zitizo takhala tikugwetsa ndalama yathu kwa nthawi yayitali ndithu koma zinthu osakonzeka ifeyo ndi tinzeru tathu toperewerati monga munthu amene tidasiyira sukulu sitandade 2 timadzifunsa kuti kodi ndiye kuti njira yokhayo yokonzera zinthu kwathu kuno basi ndikugwetsa ndalamayi basi palibenso njira ina kwa kanthawi ndithu takhala tikugwetsa koma vuto lake mabwasala kumwambako nkhani yake imangothera pogwetsa basi akatero amakhala pansi zinthu ndikumankirankira kusokonekera kugwetsa ndalama iwo ali duu zawo zili pabwino ife tidzilirabe tidzingoyimba yomwe ija nyimbo mbulu wanding'amba nthiti wanding'ambanso manja wanding'ambira zovala ndatsala waumphawi amwene panopa zija zomati ayitu anthu akupanga izi chifukwa akuganizirani inuyo manyasa wina wake ndidzampatsa nazo chimbama amwene bwezi zikukhala bwino kugwetsa ndalama kenaka kuthamangathamanga akuluakulu aliyense basi tiyeni tithamange ndalamayi ikumagwa chifukwa palibe chimene tikupanga kwathu kuno chimene tingagulitse kunja zoona ndiye tiyeni tichilimike basi tisiye kumangolira inu amigodi tiyeni thamangani mwezi uno ndikufuna lipoti mutiuze tili pati miyala ya mtengo wapatali ili pati tigulitsa kuti kuti itipatse ndalama zakunja inu azaulimi tiyeni aliyense wamkulu kumtundako akhale ndi famu yake yake tilime mbewu zambiri tigulitse kunja tipeze madollars ambiri ayi ndithu achimwene ifeyo chimene timadziwa ndi kuchigwetsa chindalamacho pulani ina iliyonse yoti mmene tateremu ndiye tisuntha bwanji palibepo amwene kugwetsa ndalama basi nzeru zathu zimatheranso pomwepo kudziwa ndi kumadziwa ndithu kuti eh ndalama tagwetsayi ovutika kwambiri akhala obwande bwantasa akumudzi kwa chafera mthengo zinthu zonse zikwera mafuta odzola chakudya sopo mafuta agalimoti akwera maulendo apabasi akwera magetsi akwera kuchigayo pofuna kugayitsa akwezanso nawo chilichonse chikwera ndithu ichi umati chidevalu chidevaluation chidevaluation ichi achimwene silikutipindulira ayi tinachiyambatu pa nthawi koma palibe chimene chikusuntha m'moyo mwathu sitikudziwa ngatinso kumeneko zimayenda choncho tikumagwetsa ndalama yathu popanda kukonza kuti ndiye mmene zateremu titani chifukwa amwene sizoona tikugwetsa ndalama ndikumatambalala basi phee chaka ndi chaka kumangogwetsa kumangogwetsa basi tili phee nkhasako mbuyomu timati ha mmene zateremu ndiye kuti onse aja ogulitsa chingambwe ku auction ndiye kuti ayiphula basi apeza ndalama phamwamwa basi ife nzeru zathu mbuyomu zimathera pa chingambwe basi pano tikungochigwetsa zionekeze ndi zomwezo basi iya ineyo ndafika achimwene pomaona kuti ambiri amene amakhala nawo m'mabwalo omakambirana kuti chinthuchi tichigwetse Ambiri zawo zimakhala kale zili pabwino, mafuta agalimoti amachita kuguliridwa, vimagalimoti vopuma vopuma, amwene, amalandira malipiro apamwamba oti oloko ndalama ataigwetsa kahandede, iwo akhoza kumakwanitsabe kugula chilichonse m'moyo mwawo. Koma tsoka ndi ulendo wa anali khuleni kulivalo ku ntcheu amadalira kugulitsa lipoko basi ku mavendaso koma tsopano atambwali amavenda ngati awo akagulitsa nkupita pa golosale ya amgwagwa ndi pamene akumabwera akuimba nyimbo ya mbulu wanding'amba nthiti wanding'ambaso manja wanding'ambira zovala ndatsala waumphawi panopa zafika poti kumangofuna kupeza pena pake anthu akulira iwenso ndikupezerapo mwayi ndikuchikhoma chiliro kulira ndithudi izi si zomwe tinkafuna amwene pena pake ndikumadzaoneka ngati zikulowa masanje mmene tinkachita mademo kunchotsa mdala uja achoke achoke ndithudi izi si zomwe tinkafuna ayi sitinkafuna lero lino tidzayimba nyimbo ya ndimalizeni ndatsala pati ndimalizeni ndatsala pati ayi ayi ndithu ayi ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande